Sa bhabhta leathcheannais eile i gCraobh Peile Fé 20 Uladh EirGrid thug Tír Eoghain aghaidh ar Mhuineachán. Bhí seacht gcúilín is fiche eatarthu nuair a thug Tír Eoghain léasadh dóibh i mBabhta 1 dá ngrúpa. An mbeadh aon athrú ar an scéal sna babhtaí díbeartha? Bhí Irial Ó Ceallaigh in Ómaigh don cheann seo.
Seán Ó hEithir anois. Seán ag lorg beagáinín spás. Tá spás faighte aige. Agus ó ceann deas agus iarracht ansan do Thír Eoghain, an bhfuil cúl faighte acu. Tá cúl faighte acu. Cormac Ó Doibhlin laistigh de díreach ceithre nóiméad. Cormac Ó Doibhlin, bhuel cá raibh cosantóirí Muineacháin? Bhí bhí beirt déag taobh thiar den liathróid ansan ach ní raibh aon duine pioctha suas. Cormac, rith sé tríd an lár. Fionnán Ó Cearalláin. Stiofán, fear dainséireach, tá beirt triúr ag cur isteach air ach níl siad chun é a stopadh agus pointe eile faighte ag Stiofán Ó Maonaigh, an dara phointe. Ó Cléirigh anois. Ceann íseal curtha isteach aige, déanta go maith aige agus Ó Poitéir anois le deis, Ó Poitéir an ceann seo chun titim íseal, níl! Raghaidh an ceann sin thar an trasnán, Gavin Ó Poitéir. Agus Muineachán ag teacht arís, is Mac Cionnaith atá ar an liathróid, tá dorn deas tugtha aige, pas álainn ansan, faighte ag McGorman. McGorman anseo, taobh istigh den D. Tá beagáinín spáis faighte ag O'Gorman agus más féidir leis an ceann seo aimsiú, bhuel, by dad, tá sé sin! Faighte ag Oisín O'Gorman. Faighte ag fear Thír Eoghain. Deacair é a fheiscint ins an ngrian seo ach tugtha siar dtí Mac Giolla Choilm arís. Oh, déanta go hálainn ag Mac Giolla Choilm ansan. Féach ar sin mar phointe! Beagáinín scil aonarach ansan ag Eoghan Mac Giolla Choilm. An dummy beag, chuaigh sé tríd ceathrar ó Mhuineachán agus an ceann sin curtha thar an trasnán. Tír Eoghain anois ag teacht chun cinn agus arís Shea Ó hEithir a bhí I lár baill ansan anois Cruthúr Ó Néill, Cruthúr, beagáinín spás faighte aige siúd. Ó Poitéir, ó, pas álainn ansan agus seans ag Ó Raifeartaí, curtha siar aige siúd agus seans ar cúl agus cúl faighte ag Cruthúr Ó Néill, chuir sé ceann ar fóraoil, do thráigh sé an ceann seo, ag teacht tríd an lár, thar an 45 agus é sáite san eangach ansan. McGorman, McGorman breá sásta rith tríd cosaint Tír Eoghain. Raghaidh sé le ceann ard. Raghaidh sé le ceann ard. Bhfuil Bobby chun é seo a fháil? Tá Bobby chun é seo a fháil. Tá sé faoi bhrú. Tá jab maith déanta aige. Bhfuil an marc tógtha aige? Níl mé róchinnte. Leanfaimid ar aghaidh leis an imirt. Ag cur é thar an trasnán. An dtéann sé thar an trasnán? Téann go deimhin! Taobhlíne eile. Ó hEithir leis féin arís amuigh ar an dtaobhlíne. Téann sé siar. Seans anois ag Tír Eoghain coiscéim álainn ansan do fear óg Thír Eoghain. An bhfuil sé sin curtha thar an trasnán? Tá, by dad! Pointe faighte! buaite ansan ag Aaron Ó Ciardha agus tiocfaidh Muineachán anois tríd. Gorman. Ní raghaidh Gorman ar ais. Tá Bobby istigh leis fhéin. Tá fear air. Tá dhá phointe go deas chomh maith, seans anois an chéad cheann a fháil ó Carolan agus ó shin faighte ag Fionnán Ó Cearbhalláin an chéad pointe faighte ag a bhfear lár páirce tráthnóna inniu agus ó chúig phointe idir na foirne go ceann amháin anois. Bhuel, chuadar fada agus é bailithe. Tá an marc tógtha ag fear Thír Eoghain ach go mídhleathach agus Tiocfaidh siad anois tríd Poitéir. Tá Poitéir i ndiaidh cárta buí a fháil. Tá sé i ndiaidh pointe a aimsiú. Tá níos mó ag teacht ó Ó hEithir. An bhfuil sé sin curtha thar an trasnán. Chonnaigh, D14, bailithe ag fear Thír Eoghain. Déanta go hiontach acu. Bhuel, by dad, tháinig siad faoi bhrú ansan ag an deireadh. Níor stop Muineachán. Pointí den scoth faighte acu ach an dhá chúl sin ag cur críche le cúrsaí anso i bPáirc Uí Éalaithe.